akụkọ a m na-akọ kịta wụchaa ntị ya ọfụma maka gị nwa di na-alụ alụ gị nwa di na-alụ alụ ka ị gee ntị maka onye si obodo oyibo bata na unu afụta fa saint na onwerọ ife na-eme fa na alụ dị fa ọfụma karịzịa gị nwa nọ naijiria gee ntị ọfụma enwere one guy si obodo oyibo bata ka ọ bata o nwee one girl o mere approach from there ha bido tọba na-atọ and ịma na in the name of na onye a si obodo oyibo bata na o bu moto bata prado na ndị otu ya ịma na ọ dị hard ịfụ nwaanyị ga-eresist inwu because ọ ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ achọ ha bido na-eyefu ọnụ na-eyefu ọnụ ị mara ihe na-emenụ the guy si obodo oyibo bata saba isi na o ji like ya ya mee nke a mee enu ma na saba ofu normal isi ya na-ada asakwa the girl bido fa na-adị nnọọ na mma ọ na-abịa na-achọtakwa the guy na-achọta nnọọ the guy ha bịa book hotel nnọọ na-egwodo na-emeli ya nnọọ na-atọ mgbe ọbụla na okpune kpọgharịkwa the guy o the guy na-akpọgharịkwa ya mago na-egosi ya places na so ịbata ọfụụ emegidezi ya oluzie ofu mbọsị the girl sef amarọ na onye ya na ya na-adali skin to skin sex bu hiv ọ dịrọdị aware chaa chaa chaa ọ dị nnọọ open na-ala gị nnọọ skin to skin gị nwa na-enjoy ya buruzie n'obi na onye a nwekwa ike nụọ gị otu ọ batara na gị na ya meetie maka ọ ya na-adị ụmụ nwaanyị n'uche ọ ya ka emegidezi ya ọ makwọdị o burọ n'obi sef ịjụ the guy afa ị na-anọ ka ya ana chaa chaa onwerọ anything ọ jụrụ the guy till the guy nọjuo nnọọ christmas kpam sị ya na ka o mee travel na ọ ka ya-anachitekwa again na ha ga na communicate the guy emezia travel ịma na anything infection ma ihe ọbụla na-aka react ọfụma ọfụma so so fast most especially na alụ ụmụ nwaanyị ịma na alụ nwaanyị niile abụrọ ofu ihe ya nwa na onwe ya bụ malaria ka ọ bịa nwee from malaria a ọ jee na-etreat malaria ọ enyi ya nwoke sị ya nya friend sị ya kaba alụ ka ọ jee mee general culture test ka ọ mara ihe na-eme ya so the lady wee jezia mee everything mekodo ma hiv ma ihe niile ọ bụ na ọ dị positive ya nwa sef na-asị na onwerọ ka ọ ga-esi bute hiv nwee confidence na onwerọ ka ọ ga-esi bute hiv the doctor sị ya ngwa try kwa hospital ọzọ na ọ bụ na anyị nwa na-asị asị o wee jee another hospital a confirm kwa na o nwere hiv capital letter ya ka ọ nwelụ the girl wee tiwa mkpu akwa mgbe afụ ka ọ nọ wee cheta the whole mistakes niile o mee bebe akwa enyi ya nwoke ọ kọbazịala ya sị ya nekwa ihe meenụ because o nwe onye ị ga-abịa trust ị ga-eshi ya nwụ what is happening to you to the person o wee kọbazịala enyi ya nwoke iwe wee ju ya alụ ọnụma ji ya obi o wee ebe ọ na-ebezi akwa ọ na-asị na ebe ọ bụ na this guy kala obi wee bi ya ọya na ọ ga-eke ya ụmụ nwoke ebe ọ bụ na this guy kala obi bi ya ọya na ọ ga-eke ụmụ nwoke achọrọ m ịkwụsị ebe a gị nwa bụ nwoke na-anụ okwu a gị nwa bụ nwaanyị na-anụ okwu a any human being ọbụla ị meetili ọfụ adịzina carried away adịzina carried away any mmekọ ọbụla unu ya-emekọ kpọrọ onye a jee lab ka ị mara na o nwe ife na-eme ya emena relax na na onye a amaka na ọ na-adị ọcha o nwe ndị dị ọcha na-alụ mana ha adị ọcha ime alụ ka mmadụ yala ibu ihe ofe ya abịa ya kata otu anyị na-ajụ chi gị n'ụwa n'ụwa ka ya bịasịkwa ya ọzọ na ị na nke a anyị na-eme lots of mistakes ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ okorobịa kịta na-eme lots of mistakes health is wealth don't kill yourself maka na ebu prado ma ọ na this girl amaka ma na this guy amaka ka ị yala ibu n'iyi na-emelọ hiv no dey show for face ọ dị egosi n'ilu cha cha cha cha not just hiv alone o nwere ọya na-egosi n'ilu o nwere onye ya-agwa gị nke ọ na-aya otu a ebulu mgba gị sonye ebe a ebulu ofe ihe ya ba so kwurukwu ire onwe unu ugwu ka a na-agba Christmas a na-agba tinye onwe gị na chain control your urge o nwe ndị ya-akpọ ya sexual urge gị control your sexual urge tinye onwe gị na chain ọfụma ka ị yala ime mistake ị ya-regret na January ka uche anyị dị ya n'ihe ọbụla anyị na-eme n'alọ a ka uche anyị dị ya alọ agwụgwokwa agwụ ka ị yala ibu nonsense bata 2022 ọ nya ka m sị ka m kọọlụ gị ka ị dị aware of and ka i tinye onwe gị na chain mala ife ị na-eme ka uche gị dị ya daalụnụ